chi eze nzuzu onye gba n'ọsọ eze nzuzu onye gba n'ọsọ n'okwu ọdịgo mma onye gba n'ọsọ igbo ndị ọma na-ege m ntị ee ụbọsị elukwago ka ọ na-elu onye ụnụ na-ahụ n'ihu akwụkwọ bụ maazị ndụ maazị ndụ bụ onye ihe ọgụgụ bụrụkwazi onye ihe odide tata ka anyị na-ewetara ụnụ ihe ọgụgụ e degaara ụmụntakịrị mgbe gara aga anyị agụọla ihe ọgụgụ e degaara ụmụ igbo onukwu na ndị ụka akụkọ ihe mere n'ala ndị mmụọ tata ụnụ ga-anụ maka ihe ọgụgụ e degaara ụmụntakịrị ihe ọgụgụ e degaara ụmụntakịrị bụ akụkọ egwuregwu ezinụlọ ọbụla ga-eji na-ezuru ike n'oge ezumike ma ọ bụ n'oge mgbede ma ọ bụ n'oge weekend ezinụlọ ọbụla ọ ga-enyekwara ụmụntakịrị anyị aka ọ kachasị ụmụntakịrị ndị a mụrụ n'ala bekee iji wee na-amụtawaga asụsụ Igbo anyị agaghị ekwe ka asụsụ Igbo daa mmiri yes onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ewere ya kpoo ahịhịa anyị na-asịkwa ka ndị ihe anyị na-eme na-amasị sonyere anyị gbasaa ya bụ ozi ee sonyere anyị na ọkụ amosu YouTube na channel nke a kpọlụ Ancestral Whispers anyị na-ayọkwa ụmụnne anyị ndị zitegooro anyị akwụkwọ ndị ọbụla zitere anyị akwụkwọ ee anyị ga na-agụpụta akwụkwọ e degaara ụmụ Igbo em anyị na-arịọ unu ka unu zitere anyị na eh, the soft copy soft copy ga-enye aka maka ị na-agụpụta ya ọ bụrụ na i tinye ya bụ soft copy na screen ọ ga-adị mfe ị na-agụpụta ya bụ akwụkwọ ee akara igwe anyị ee dị ebe a sendịara anyị soft copy na em, na WhatsApp ee em, akwụkwọ anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe ọgụgụ e degaara ụmụntakịrị nke si n'akwụkwọ a kpọrọ onye gba nkịtị onye gba nkịtị chi ya agba nkịtị geenụ ntị n'isiokwu ịgụ akwụkwọ amaka mana mmadụ ịgụ ma ghọta ihe ọ gụrụ n'akwụkwọ dị mma nke kasị mma bụ mmadụ iji ihe ọ gụtara n'akwụkwọ baara onwe ya ma ọ bụ obodo ya uru onye nkụzi nwere ike ịnwụ anwụ mana akwụkwọ agaghị anwụ anwụ mgbe ọbụla onye jiri teta ụla chọọ ndị nkụzi ma ọ hụghị o were akwụkwọ kụziere onwe ya ihe kachasị mma n'akwụkwọ a abụghị mkpụrụ maọbụ ahịrịokwu dị na ya kama ọ bụ akpa uche ọ na-ebunye onye gụrụ ya onye gba nkịtị bụ akwụkwọ m jiri chụọrọ ụmụ igbo niile aja ọ kachasị ụmụ igbo ndị a mụrụ na mba aka m dịkwa n'elu maka ndị nne na nna ndị ghọtara na asụsụ bụ ndụ mba ee akwụkwọ a na-akọwa maka otu nwatakịrị a na-akpọ arinzechukwu nne na nna ya si mba amerịka dunata ya n'ala igbo ee ka ha na-amapụ obi na arinze agaghị emenwu ihe dị n'ala igbo arinze mere ihe tụrụ ha n'anya ihe tụrụ onye ọbụla n'anya ma turukwa ugo ee a sị na ọ ga-aba ọ ga-aba ọ ga-amasị gị ọ ga-amasị gị na ezinụlọ gị ọ ga-amasị ụmụaka gị ụmụaka gị ga-esi na ya na-amụta asụsụ igbo geenụ ntị ka anyị banye na ya bụ akụkọ ihe ọgụgụ e degaara ụmụntakịrị isi nke mbụ onye nkụzi ọhụrụ ha atụfughị mgbe iji mee ka ya na ụmụ akwụkwọ mata onwe ha maazị obijiọfọ abụghị mgbada taa na nkụzi o so na ndị isi na ngalaba praịmarị obijiọfọ akụziela nkụzi n'ụmụahịa kụzie n'ihu ọgụ ọ kụzierela anụ elu kụziere anụ ala nwata kwuo uche ya ka o ji eso ụmụntakịrị ma na-akwanyekwara onye ọbụla ugwu kwesịrị ekwesị ya mere ụmụ akwụkwọ ya ji hụ ya n'anya karịa ndị nkụzi ndị ọzọ maazị obijiọfọ nwere ihe ọ hụrụ na nkụzi o jiri tado eze arụ na ọ ga-anwụ n'ime ọrụ ahụ ndị otu ya ndị ya na ha kụziri nkụzi mgbe elu bụ ala ọsa agbanwechaala ọrụ aka ego adịghị n'ọrụ nkụzi ọchịchị rie taa nwụọ taa nke wakporo nwa naịjirịa gụpụrụ ndị nkụzi kpamkpam n'ihe a na-eme ndị na-achị achị mere onwe ha eze onye agwala m nke na ha achọpụtaghị na ọrụ nkụzi so n'isi a hụrụ kwaba okpu maka mba ọbụla chọrọ ọganihu onye nkụzi kwesịrị iji ọrụ ya rijuo afọ ma zụkwaa ezinụlọ ya mana ọ dịghị otu ahụ n'obodo anyị agụụ na-ebido ikwe ndị nkụzi n'aka mgbe ọbụla ọnwa gbara ọkara maazị topụrụ ogologo na mmadụ mana anụ adịghị ya n'ahụ onye lere ya anya ga-achọpụta na agụụ dị nwoke mmadụ n'ahụ uwe ya niile bụ mgbado ọgọdọ ka o ji agbado ya nzọụkwụ ya bụ nke onye nche a na-akpọ idigo lekatara anya wee gụọ obijiọfọ mmanwụ ịzaga maazị obijiọfọ ekweghị ka ihe ndị a niile napụ ya ihe na-enye ya obi ụtọ nkwenye ya bụ ka ọ zụpụta nwata ọbụla a hanyere ya n'aka ọfụma ka ha baara onwe ha uru ma bakwaara obodo ha uru taa bụ ụbọchị nke mbụ na mbido afọ akwụkwọ ahụ tọrọ onye ọbụla ụtọ banye na klaasị iji gosi na ezumike izu iri na atọ apụbeghị ha n'ahụ Arinze na ụmụ akwụkwọ ibe ya kwụrụ ọtọ ozigbo kelee maazị Obijiọfọ ka o tinyere isi na klaasị nwoke na-aga ka mmanwụ ịzaga n'ezie ikuku na-enyere ya aka mgbe ọbụla ọ na-azọpụ ije nke na ụmụ akwụkwọ anaghị ama mgbe o ruru ha nso ụmụ akwụkwọ kwụrụ ọtọ kene onye nkụzi ha onye nkụzi kwere ụmụ akwụkwọ ya ekele ma rịọ ha ka ha nọdụ ala ka ọ na-edewe akpa ya ka ọ na-atụtụrụ mkpịsị edemede maazị obijiọfọ anọghị n'igbu oge ọ na-adị ya ka nwata ọbụla nọrọ n'afọ nne ya mụọ ka esi agụ ma ka esi ede maazị obijiọfọ lere ụmụ akwụkwọ ya anya n'ihu nke ugboro abụọ were dee ihe o dere n'ụgbọ edemede gwa anyị okwu gwa anyị okwu gwa anyị okwu bụ ọkpa okwu o wepụtara n'ụtụtụ ahụ ka nwata ọbụla pụta n'ihu ọha kọwaa onwe ya kọọrọ ụmụ akwụkwọ ibe ya akụkọ ma ọ bụ ihe nyere ya obi aṅụrị n'oge ezumike amamihe dị n'ụdị n'ụdị ọ bụghị naanị sọ n'aka okenye ka esi amụta ihe ụmụ akwụkwọ na-amụta n'aka ibe ha okenye ma ndị nkụzi na-amụtakwuazị n'aka nwata ma ọ bụ n'aka ụmụ akwụkwọ maazị Obijiọfọ anaghị agba egbe ọnụ o so na ndị kwere ma kwesie ike na nwata kwọchaa aka o soro okenye rie nri ọ makwara na ụmụntakịrị ga-emesịa bụrụ ndị ndu ya mere o ji agba mbọ ime ka ọnụ sie nwata ọbụla ike ka egwu pụọ ụmụntakịrị n'ahụ mgbe ọbụla ha pụtara n'ihu igwe mmadụ ikwu okwu ozigbo maazị Obijiọfọ kọwachara ọkpa okwu ya ụmụ akwụkwọ ụfọdụ bidoro kọwa ọkọ n'isi ụfọdụ bido sewe ụtịrị ọ bụghị ha dum ka ọnụ siri ike ịpụta n'ihu ọha mmadụ kwuo okwu onye nkụzi mepụrụ nwata akwụkwọ nọ n'isi oche ọnụ ka o dewechara mkpịsị edemede Chibụzọ Igwemmadụ o ruo n'omume pụta ka ị gbaa anyị ụkwụ n'eze gwa anyị aha gị gwa anyị obodo gị ma kọọrọ anyị ihe ntị anyị chọrọ ịnụ maka ezumike izu iri na atọ gara aga Chibụzọ mere ntị ka ọ bụghị ya ka a na-agwa ọsụsọọ bidoro suwe ya n'ọba aka ụkwụ ya jụrụ imegharị ahụ mana oche ọ nọ n'elu ya na-asịrịrị ya nwoke m gwa anyị okwu Chibụzọ bu ụzọ nọgharịa ka agwọ loro mbe ọ tụgharịrị lee ụmụaka ibe ya anya n'otu n'otu ha dum jikwa anya nke ha gwa ya okwu a kpụ n'ọnụ oge anaghị eche nwata a tụrụ anya na nwata banyere klaasị nke anọ ga-agbasi ike ịkwụ n'ihu ọha gwa ọha mmadụ okwu Chibụzọ ọ kpacha anya ọ kpachaghị anya kwaturu oche o ji nọrọ ọdụ tupu ọ kwụrụ ọtọ mgba ahụghị anya ya na oche gbara tọrọ ụmụaka ibe ya ọchị ọ gaara egwu egwu pụta n'ihu klaasị mana ọnụ emeghị ya pịm Chibụzọ Igwemmadụ bụ nwatakịrị na-anọrọ onwe ya ọ naghị achọ nsogbu ọ naghị ekwukewe okwu mana ọ bụghị ya ka ọ ga-eji were nkịtị tụọ ụmụaka ibe ya ahịa ọ zara Igwemmadụ mana igwe mmadụ na-atụ ya egwu Amarachi na-eso Chibụzọ ka ha si nọrọ n'ihu oche ọ machapụtara mgbe Obijiọfọ sịrị ya Amara bịa zọpụta Chibụzọ ụmụ akwụkwọ ndị nwaanyị nwere aṅụrị na otu onye n'ime ha ga-azọpụta nwata nwoke tọrọ atọ nwata a bụ Amara bụ onye okwu ma a sị sị kwuwe kama okwu ga-agbado ya ọ sụrụ ụtọnkọm ọ sụrụ igbo were asụsụ abụọ ahụ mere nri a gwara ọgwa nne na nna amarachi si ala ụtọ nkọm kpọrọta ya ka ọ mụọ asụsụ na omenala nna ya nke a bụ otu nnukwu ihe nne na nna ndị bi na mba ndị ọzọ na-emere ụmụ ha ndị nke ghọtara na ka mmiri siri bụrụ ndụ azụ otu ahụ ka asụsụ siri bụrụ ndụ mba aha nna Amarachi bụ Otigba Otigba ji ụtụtụ gaa ọrụ oyibo n'ụtọ nkọm ọchịchị rie taa nwụọ taa batara ala Igbo mere nwoke jiri hapụ mere nwoke jiri chọrọ ihe ya dị n'uko ala gawa n'uko elu mgbe Otigba batara obodo ahụ a na-akpọ ụtọ nkọm o bidoro gbawa mbọ ka nwoke ka nwa afọ igbo Otigba mere n'elu chaa Otigba mere n'ala chaa mgbe Otigba hụrụ na ọ ga-eribido ya o si n'ala ụtọ nkọm lụọ nwaanyị nwaanyị ụtọ nkọm bụ nwaanyị maara obi di ya mana Otigba akpụghị mmiri n'ọnụ gwa ụmụ atọ ọ mụtara n'ụtọ nkọm na eje elu jee ala na onweghị ihe dịka be onye Chibụzọ buru ihere kwụrụ n'akụkụ mgbe Amarachi batara ọgbọ ihu Amarachi gbara ama na ọ kwadoghị akwado ka a ga-asị na mmụọ ya alọtabeghị na ya bụ ezumike ọ gara otu nwata akwụkwọ rịọrọ ya sị onye nzọpụta lee chibụzọ zọpụta mana amarachi atụpụghị ọnụ gwa anyị okwu ya bụ okwu akpụ n'ọnụ esiela ike asụsụ igbo adapụtaghị amarachi n'ọnụ nke asụsụ ụtọ nkọm ji adapụta nkịtị chibụzọ jiri tụọ ụmụ akwụkwọ ibe ya ahịa ka amarachi jikwuazị tụọ ha ahịa omume ya atọghị ụmụ nwaanyị ibe ya ọchị ha dum enwechara aṅụrị na mmeri ga-abụ nke ha ndị maara Amarachi ghọtara na ọ kpachaghị anya ọ bụghị omume ejiri mara ya ọchị agaghị atọ nne na nna ya n'ụdị iberibe ahụ nke ka nke bụ na Amarachi kwụ ọtọ n'ihu ụmụaka ibe ya bido ịtụchasị mbọ aka ya anya ya bụzi olele gaa n'elu olele gaa na mkpụrụ aka ya ebe ya na ihe na-eme Chibụzọ zara igwe mmadụ mana igwe mmadụ tụrụ ya egwu Amarachi pụtara n'ihu ụmụntakịrị ibe ya kachie ntị gba nkịtị chi ya wee kachie ntị gba ya nkịtị onye gwa anyị okwu ruru ugbu a bụ Ọbịageriakụ mana maazị Obijiọfọ ahụla ebe ọkpa okwu ahụ o wepụtara na-aga o were kpebie n'obi ya ka ya bụ ndọrọ ndọrọ bụrụzịa n'etiti ụmụ akwụkwọ ya ndị nwoke na ndị nwanyị usoro Obijiọfọ ji akụzi nkụzi nke ya bụ egwu na amụ ọ ghọtara ọfụma na usoro nkụzi ezighị ezi na-eme ka ụmụntakịrị bido jọwa ụjọ akwụkwọ ma ọ bụ tụwa ndị nkụzi ha egwu Chukwujekwu bịa nyere anyị aka zọpụta amara maazị Obijiọfọ gwara Jekwu na ekere mgba na-akpọ ya n'ọgbọ obi dị ụmụ akwụkwọ ya niile ụtọ n'ụzọ ya bụ ndọrọ ndọrọ na-aga Chukwujekwu kwolili n'oche ka dimkpa dimkpa ka ọ bụ ma nwekwuazị ike ọkpụkpụ aka abụba dị ya n'ahụ karịrị afọ iri ọ gbara n'ọnwa gara aga olu ya sụchiri asụchi ka ji adaka ọ bụrụ na Jekwu erughị dimkpa o ruru ọkara dimkpa ọgbọ ruru ọkara dimkpa n'oge ọ tụwaghị anya ume ọ ga-eji pụta ọgbọ ka ọ na-afụke mgbe ekere mgba kpọrọ ya oku mberede maazị obijiọfọ maghara Ọbịageriakụ ka ya bụ egwuregwu were bụrụ nwoke gwacha ha okwu nwaanyị agwa ha Chukwujekwu tadoro eze arụ gara kpim kpim pụta n'ihu klaasị ọ kwụ n'ihu ọha mmadụ na-ele otu ezi anya ka ehi hụrụ mmanwụ ụkwụ ya ekweghị ezu ike ndewo nụ ụmụ akwụkwọ ibe m aha m bụ chukwujekwu ngene ụzụ tụrụ ngwa ngwa jekwu mepere ọnụ kọwaa onwe ya ụmụ akwụkwọ ndị nwoke tụrịrị mma ha elu na-atụfere ndị nwanyị okwu na ya bụ onye nzọpụta ga-esi n'aka ha bịa ka ụzụ mechara dere anya dum wụnyere jekwu n'ọnụ ha na-ele anya ka okwu pụtawa mana okwu agwụla ọchị juru jekwu nti ju ya eze otito ntogbu ụmụ nwoke ibe ya toro ya mgbe ọ kọwatara onwe ya anapụla ya ihe dum ọ chọrọ ikwu ụkwụ ya bidoro na-aga tịwam tịwam ka onye ọkụ ala na-ere obi aṅụrị ndị nwoke nyụrụ ka ọkụ onye nzọpụta nke ha chekwudoro awụọla ha dum n'ala Chibụzọ zara igwe mmadụ mana igwe mmadụ tụrụ ya egwu Amarachi nwa a mụrụ n'Ụtọnkọm pụtara n'ihu ụmụaka ibe ya kachie ntị gba nkịtị chi ya wee kachie ntị gba ya nkịtị Chukwujekwu na ụkwụ tịwam tịwam ya na-akọwara ụmụ akwụkwọ ibe ya na njem ọ gara na ya bụ ezumike izu iri na atọ mere ya ụkwụ ezu ike Ọbịageriakụ machapụtara ngwa ngwa onye nkụzi ji isi gwa ya na ekere mgba na-akpọ ya ọ pụtara n'ike na ebube ogologo ntutu Ọbịageri na-aga aka nri na aka ekpe mgbe ọ na-azọpụ ije ndewo nụ ụmụ akwụkwọ ibe m a ihe eji mara m bụ Ọbị mana ezigbo aha m bụ Ọbịageriakụ Nwakamma abụ m onye Ebenatọ ụmụntakịrị ndị nwaanyị tụrụ ụzụ mgbe onye otu ha mepere ọnụ Ọbị emeela ha mma ndị nwoke chị obi n'aka ma chebiri mgbe okwu ga-agbado Ọbịageri na akpịrị Ọbịageri gbara kịrịkịrị na nwaanyị mana o jighị ya n'ọnụ uwe ya na-egbu amụma ọtanjere na uhie ọnụ nne ya tere ya mere ya obere atụ mma ọnụ siri Ọbịageriakụ ike mgbe ọ na-agwa ụmụaka ibe ya okwu ezumike izu iri na atọ gara aga enweghị oyiri n'akụkụ nke m mụ na nwanne m nwoke aha ya bụ Nwabụeze gara ikwu nne anyị na Ebeteghete nne Ebeteghete bụ nnukwu nne Nwabụeze sị na ọ bụ ya mụtara ndị Ebeteghete niile o doro m anya na ọ bụ naanị ụmụ asaa ka nne mụtara ka o siri bụrụ na nne Ebeteghete mụtara ndị obodo ahụ niile gbara m gharị ruo taa o teghị aka tupu ụmụ akwụkwọ chọpụta na okwu na-agara Ọbị ozi ọnụ ya dị nkọ ọ bụghị mmanụ Ebeteghete ka o ji eri kịrịkịrị okwu nke ya ofe nsara ka o ji eri ya ebe niile dara jụụ Ọbị bụ onye izizi na-agwa ha ihe ntị ha chọrọ ịnụ akụkọ na ịnyanga so ya mere na onye ọbụla chedoro ntị chedo anya mgbe Ọbị malitekwara ịgwa ha okwu akụkọ ifo kwuru akụkọ ifo ka nne ebeteghete ji emere anyị nri abalị ọ na-aga ege eke ebeteghete ụbọchị eke ọbụla ma gotekwara mụ na Nwabueze ọgba ntụcha ụbọchị ndị ọzọ anyị na-eso ya gaa ugbo ma ọ bụ gaa na njin gaa kwọọ ọka aka na ụkwụ na-aghọ nne nkọ mgbe ọbụla ihe ọ kpọrọ asị na ndụ bụ mmadụ ịnọ nkịtị enweghị ihe a na-eme mgbe nne ga-asị ka ya zuo ike mgbe ahụ ka ị ga-ahụ ya ọ naghị atụcha egwusi ọ na-agbacha ọka mama ebeteghete bụ onye gboo agadi ekwe nka ihe ndị gboo juru ya ahụ unyi ka o ji asa eze ya werekwa ncha ngụ asa ahụ o meera nnukwu agadi mana eze ya siri ike na-enwukwa gbaa anụ ma ọ bụ ọkpụkpụ ọbụla batara ya n'ọnụ bụ ogwugwe ka ọ na-egwe ha nne ebeteghete bụ otu nwaanyị n'ime otu nde omume na okwu ọnụ ya na-abụrụ m ihe ịrịba ama ọ sị na mgbe elu bụ ala ọsa na akwụkwọ dị n'ọhịa na-agwa ya okwu ajụọla m ya ugboro ugboro maka mgbe elu bụ ala ọsa mana nne na-asịrịrị na ọ bụ mgbe nwanụ ezi dị n'ukwu ụkwa akụkọ maka mama ebeteghete na ihe mere na ebeteghete juru Ọbịageriakụ ọnụ ọ bụrụ na maazị Obijiọfọ asịghị ya chere nwa m ọ bụ ya enweghị nkwụsị ụmụ akwụkwọ ụfọdụ ndị ụkwụ na-ajụ oyi gbara onwe ha ume ebe ọ bụ na Ọbị ga-emenwu ya na ha ga-emenwukwuazị ya Chibụzọ zara igwe mmadụ mana igwe mmadụ tụrụ ya egwu Amarachi Nwadiala Ụtọnkọm pụtara n'ihu ụmụntakịrị ibe ya kachie ntị gba nkịtị chi ya wee kachie ntị gba ya nkịtị Jekwu sị na njenje o jere na ezumike izu iri na atọ mere ya ụkwụ ezu ike Ọbịageriakụ gwara ụmụ akwụkwọ ibe ya gbowam na ya ebughị isi abụọ ọ bụrụ na m ga-emenwu ya ị ga-emenwu ya gwa anyị okwu adaghị Arinze mberede okwu dịkwuazị ya n'ọnụ eri oge nne mụrụ ya Arinze bụ nwata na-ekwu chọọ chọọ chọọ o so na ndị na-emekarịsị mkpọtụ na klaasị mana ihe o ji anafe ihe dum ahụ bụ na ụbụrụ ya dị nkọ ntị ya ghe oghe mgbe ọbụla onye nkụzi na-ekwu okwu isi ọpịọrọ ya bụ sọ amamihe jupụtara ya akụkọ Ọbịị kọrọ maka nne ya ochie mere Arinze jiri tụgharịa obi ka ọ gwa ụmụntakịrị ibe ya na ya makwuazi ndị gboo na mbụ Arinze chọrọ ịkọrọ ndị otu ya maka obodo ahụ bụ mba Amerịka o si lọta. Nne na nna ya si obodo Texas dulọta ụmụ ha dum. Arinze anọọla afọ abụọ n'ala Igbo. Ọ gbanwere obi ya ka ọ nụchara akụkọ maka ndị gboo n'ọnụ ọbịị. ya onwe ya ga-akọrọ ụmụaka ibe ya ihe ọ nụrụ n'ọnụ okenye banyere ala nna ya aha m bụ Arinze Chukwunọnsọ abụ m onye Agụlụ ezumike izu iri na atọ gara aga bụ na Ngada Diọkpa ka m nọ mee ya diọkpa bụ nnukwu nna m ghụchaanụ ntị ụmụ akwụkwọ ibe m ka m gbaa ụnụ ụkwụ n'eze maka ụwa mgbe gboo ntị kwụ ụmụntakịrị niile ọtọ asụsụ igbo egheghị eghe n'ọnụ arinze mana nke ahụ mere akụkọ ya ji tọọ ụtọ pụrụ iche Arinze nọgharịrị lee ụmụnn- ụmụntakịrị ibe ya anya n'otu n'otu wee bidokwa akụkọ nke ya ụwa ndị mbụ na ndị egede bụ sọ ihe arịma nakwa akụkọ na-ebu isi jupụtara ya o nwere oge osisi niile na-agagharị agagharị dị ka ụmụ anụmanụ diọkpa sị na oge ahụ bụ oge ụwa dị n'ụtụtụ osisi niile dị n'ọhịa na-achọrọ ụmụ mmadụ bịa n'ụlọ mgbe ọbụla mkpụrụ ha chara ụmụ mmadụ na osisi na-ebi n'udo ụwa bụ nke ha na anụ bi n'ọhịa ọjị oke osisi bụ onye ndu ndị ya ọ bụ ya ka okike ha nyere osisi ukwu na osisi nta ndị ọzọ n'aka diọkpa sị na ndụ bụ onye biri ibe ya onye biri ibe ya biri oge ihe mgbu ukwu osisi niile bidoro ka diọkpa si kwu bụ mgbe nwa ọkọchị kpọrọ afọ asatọ n'ala Igbo mmiri niile dị n'ala Igbo tara kpamkpam anụ ala ahụghị mmiri ha ṅụrụ nke anụ elu ji hụ nke ha suru ọnụ onye gara n'iyi afọ asatọ zuru ezu abụzikwaghị maka ichu mmiri ọ bụzi igwuru nzu ma ọ bụ igwuru ụrọ ọdọ mmiri niile kpọchara nkụ gbawachaa ka ite ụrọ ọjị oke osisi duru ụmụnna ya gakwuru ala ha kpere ala ire ọma rịọ ya na akwụkwọ ndụ dị ha n'ahụ amanwụchala ala kwetere na ọ ga-ebunye ọjị na ikwu ya otu nnukwu ite mmiri mana tupu ya ga-eme nke ahụ osisi niile ga-achịnye ya ụkwụ ha ruo mgbe ha ga-ebughachi ite mmiri ya Arinze na-akọ akụkọ nke ya ka a ga-asị na ọ nọ oge ya bụ ihe mere ahụ ya niile bụ sọ akụkọ aka na ụkwụ ya sokwa akọ ya bụ akụkọ isi ọpịọrọ ya na-ekwere ya egwu nke na ụmụ akwụkwọ ibe ya na-ahụ akụkọ na-aba ha ntị ka ọ na-eme ha n'anya asụsụ Igbo egheghị eghe n'ọnụ Arinze mana ọ chọghị ịma onye na-achị ya ọchị na-achị onwe ya ebumnobi Arinze Mmụọnsọ bụ ka o turu ugo na ndọrọ ndọrọ ahụ maazị Obijiọfọ emeghị ka ọ bụ ya nkeji ole na ole ka ọ na-enye nwata ọbụla maka gwa anyị okwu mana ọ hapụrụ Arinze ya kọrọ gawa ihe ntị ya na-anụ dị ya ụtọ Obijiọfọ anụchaala akụkọ dum mere n'ala Igbo ọ nụla ka nnukwu mmọnwụ siri machapụta n'ọnụ ahụhụ nụ ka ugiri si kwuo enwe eze ọ nụkwuola ka ji agadi nwaanyị sinyere n'ọkụ siri puo ome ka chi bọrọ mana ọ nụbeghị akụkọ maka mgbe nwanụ ukwu osisi niile na-apụtakwa ụmụ mmadụ oriri maazị Obijiọfọ onye mmadụ niile na-akpọ ọmachancha mụtara otu akụkọ n'aka nwata akwụkwọ ya nke ka nke bụ na ọ hụrụ ihe dị Arinze n'ime o kwere n'isi mara n'ezie n'ezie na ọkụkọ ga-abụ oke na-ebido n'eju na mbụ nna Arinzechukwu bụ Ndukwe chị obi n'aka maka ọdụdụ nwa ya ihe Arinze na ala Igbo ga-aga ma o lee anya ọ hụghị nne ya ọ hụghị nna ya obi esighị nne ya ike mana ọ maara na mmụta tọrọ atọ ụmụntakịrị ga-enwe akọ na uche zuru oke nke a na-akpọ akọ bụ nke si ala Igbo Arinzechukwu ejighị ụjọ eto okorobịa o mere ka nne na nna ya mara na ndulata ha dulatara ya n'ala Igbo bụ n'ala nlo ka ha tụrụ ya onye na-enyekarị Arinze obi aṅụrị bụ diọkpa nnukwu nna ya diọkpa abụghị mgbada taa ụmụ ya ndị nwoke na ndị nwaanyị alụchaala di ma ọ bụ lụchaa nwunye o nweghị nke bi n'ala Igbo ma ya fọdụ ibinyere nnukwu nna ha ọ bụghị sọ diọkpa nọ n'ụdị ọnọdụ ahụ okike kere akụ oyibo nyere akụ oyibo mmiri ọ ga-aṅụ otu aka ahụ ka okike kere ala Igbo siri nye ala Igbo nke ọ ga-eri nnukwu arụ mere igbo bụ na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa a mụrụ n'ala igbo enweghịzi okwukwe na ala igbo ga-eme ha mmadụ ụkwụ ọsọ ha dum ji agbapụ n'ala nna ha bụ nke eleghị anya n'azụ ka a ga-asị na ha dum emerụọla ala nwoke tolite ya na ọsọ nwaanyị tolite ya na ọsọ igbo sị na ọkụkọ merụọ ala ala achụwa ya ọsọ ụmụ igbo na ọsọ na-eme mana ọtụtụ amaghị ebe ha si merụọ ala ha jupụtara mba ụwa niile ebee ka ụmụ Igbo si wee melụ ala kedu ebe ụmụ Igbo si melụ ala nke a bụ ajụjụ nkata anyị ga-akpa oge ọzọ kedu ebe ụmụ Igbo si wee melụ ala ụmụ Igbo merụrụ ala ka ọ bụ okwe a zụrụ azụ ihe na-eme eme na one Nigeria ọ bụ ụmụ Igbo na-eme ya ka ọ bụ okwe a na-eji isi ụmụ Igbo azụ nya bụ nkata dịbụ oge ọzọ ka anyị na-agakwa na onye na-anụ ọnụ ya bụ maazị ndụ maazị ndụ bụ onye ihe ọgụgụ bụrụkwazi onye ihe odide nwoke tolite ya na ọsọ nwaanyị tolite ya na ọsọ igbo sị na ọkụkọ merụọ ala ala achụwa ya ọsọ ụmụ igbo na ọsọ na-eme mana ọtụtụ amaghị ebe ha si merụọ ala ha jupụtara mba ụwa niile ebe ha na-achụ ife afọ ga-eri ugboro ugboro ka ndị nne na nna na-ekwe ekele maka ụmụ ha ndị gara mba mana ụfọdụ nne na nna ndị a bụ atụrụ mụrụ ebule ha gba aka nwa diọkpa nwere nnukwu aṅụrị ka ọ nụrụ kemukemu na nwa ya bụ ndukwe chọrọ idulata ụmụ ya niile n'ala igbo o ji nnekwu ọkụkọ kelee ndị ichie maka na ihe ọ tụrụ ụbọchị n'ahịa ka ụbọchị zụtara ya ndị ichie ekene o arinze ji obi ya niile nabata ala igbo ọ na-eme ihe ọ bụla ọ hụrụ ụmụaka ibe ya na-eme ka mmadụ ghara ilewe ya anya ebere ọ chọrịrịrị ịgwa nne ya na nna ya na ya eluola ihe e ji nwoke eme otu ihe kụnwụrụ ya ahụ abalị ole na ole na mbido bụ ụbọchị ọ hụrụ ka ụmụntakịrị ibe ya ndị nwoke ji obi aṅụrị tinye ọkụkọ mma n'akpịrị ụbọchị ahụ bụ ụbọchị nnukwu mmemme diọkpa gbara narị afọ na ya bụ mmemme ka arinze chọpụtara na obi tara ụmụaka mmiri arinze na ụmụnne ya ji anụ ọkụkọ emere atụ na mba amerịka ebe ha si lọta mana ha ejibeghị anya ha abụọ hụ ka ọnwụ si egbu ọkụkọ ọ na-anọchapụkarị anọchapụ mgbe ọbụla mma ekwu chọrọ ịga ewu ma ọ bụ ọkụkọ n'akpịrị ọ bụghị egwu ka ọ na-atụ kama ọ na-enwe mwute maka ọnwụ mberede bịakwutere anụmanụ nọọrụ onwe ya ụmụntakịrị ibe ya na-enwe olileanya ụbọchị mmemme ọbụla ewu na ọkụkọ na-anwụnyụ anya n'aka ha ugboro ugboro ka ọ batara arinze ahụ na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu na itinye ewu na ọkụkọ mma n'akpịrị so na njirimara Igbo Arinzechukwu jizi aka ya na-etinye ewu ma ọ bụ ọkụkọ mma n'akpịrị ihe na-agụrịrị Arinze bụ ka o turu ugo n'ihe ọbụla ọ na-eme okwukwe na ntachi obi ahụ ka o ji kwụrụ n'ihu ụmụ akwụkwọ ibe ya ịgwa ha okwu ka ọ gwa ha na ebe ọ bụ imenwuru ya na ya ga-emekarị ya ntị adịkwa diọkpa na-ekwuriri na ndị kọrọ akụkọ banyere ala igbo kọrọ otu o si masị ha arinze na-akọ ha akọnyeghị mbekwu na nwunye ya bụ anịm kpamkpam ha akọnyeghị eleke ntị ọba nke ha ji kọnye ogwumagala ha akọnyeghị enyi onye nke mbekwu gwara na ọ bụ ya ga-abụ onye isi oche diọkpa kwukwara na o nwere oge ụmụntakịrị ji mmiri umi mere ọgwụ mgbochi ha ṅụcha ha na-edo ahụ mgbe ụlọ mpochi dị n'agụ oge ahụ ka ịkwụwa aka ọtọ bụ omenala nwoke na-agara onwe ya nwaanyị na-agara onwe ya kedu ka ọjị oke osisi na ndị ya siri gbanarị ihe mgbu ahụ dakwasịrị ha maazị obijiọfọ na-ajụ obijiọfọ achọghị ka Arinze pụọ n'ụwa akụkọ ya okwu si Arinze n'ọnụ apụta metụtara ya o ji anya nke ime mmụọ na-ahụ ụnyaa na-ahụkwa ụwa nke Arinze Chukwu na-ekwu maka ya nnukwu ihe mgbu dakwasịrị ọjị oke osisi na ndị ya bụ isi mbido Ụbọchị adịghị mma n'etiti osisi niile. Arinze echefughị ọkpa okwu ya. Ebe ahụ ka ụwa ukwu osisi mebiri. Ọjị oke osisi na ndị ya ji obi aṅụrị nara ala nnukwu ite mmiri ma chinye ala ụkwụ ha. Ha nabatara ọnọdụ nga mkpụrụ ọka ụkwụ ha nọ n'ala ma nwee olileanya na ajọ ọnọdụ bụ naanị nwantịntị oge na ha ga-enwere onwe ha mgbe na-adịghị anya ka ụbọchị gazitere na ha ga-ebuchighara ala ite mmiri ya ma nwere onwe ha ndị kwe na ndị ekweghị ewuola ụlọ n'etiti ukwu osisi niile ụmụ mmadụ ji aghụghọ tinye nkewa n'etiti ha dum werekwa ọchịchị rie taa nwụọ taa wakpo ha niile osisi ụfọdụ enweghịzikwa mmachi ibughachiri ala ite mmiri ya ọtụtụ n'ime ha nabatara nchedo ụmụ mmadụ nabatakwuazị isi ụmụ mmadụ sara ha unere sị na ọnwụ na-egbu ya na-abịa ngwa ngwa isi ya chara ma ọ hụghị onye gbupụrụ ya na obibi ya bi na be mmadụ kara ya mma ede ka ụmụ mmadụ kwere nkwa na ha ga-ekponyere ya agbụgbọ ugboro ugboro ede wee chefuo na mgboko ụlọ obibi ya bụ sọ ikpo agbụgbọ Ede duru di ya bụ ji, duru nne ya ochie bụ ọna, duru nduku, nakwuru ụmụ mmadụ ka ọ paa. Ugiri na ube chere na nsogbu ha ga-adị mfe ma ha binyere ụmụ mmadụ. Ha abụọ gbara mgba azụ ịhụ na ibe ha ebuchighaghịrị ala ite mmiri ya. ụdara sị na ugwu ya enwetaghị n'ọhịa ka ụmụ mmadụ nabatara ya ma kwanyere ya ala jide ụkwụ m ma ugwu m dịrị m nke ahụ bụ okwu si ụdara n'ọnụ pụta ukwu osisi enwetaghịzi onwe ha mgbe ọkọchị afọ asaa bịara na njedebe mma onye iro egbubiere ụdọ ahụ jikọrọ ha dum ala gwara ọjị na ụmụnna ya ụfọdụ na ha dum ga-ezukọrịrị ma buchigha ite mmiri ahụ ukwu osisi ejikọtanwughị onwe ha ọnụ ha ya mere osisi niile jiri tọ n'ala ruo taa ndị chere na ụwa ga-akara ha mma ma ha binyere ụmụ mmadụ ahụghịzi ọnụ ha ji kọọ ihe mere ha ukwu osisi ndị nke kwụsịntịrị n'ọhịa ụmụ mmadụ ekweghị ha ṅụọ mmiri tọgbọ iko adịghị n'otu emeere ukwu osisi alụ ọhịa bụ naanị ebe dị anya ka e si ahụ ya na ọ bụ ọhịa onye ruru ọhịa nso ga-ahụ na ukwu osisi ọbụla kwụụrụ onwe ya Arinze Chukwu gbatụrụ obere nkịtị ka o kuru ume obi aṅụrị juru ya ihu maazị Obijiọfọ atụbaghị anya na ọ bụ okwu o wepụtara n'ụtụtụ ahụ ga-amịtara ya na ụmụ akwụkwọ mkpụrụ amamihe dị otu a o ji isi gwa ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ ka ha kwụrụ ọtọ aka niile na-akụrụ arinze okwu ọ gwara ụmụ akwụkwọ ibe ya dị ha ụtọ na ntị jupụtakwa na amamihe obijiọfọ kwere arinze chukwu nkwa kwekwuazị ụmụ akwụkwọ ya na ya bụ arụ mere ọjị oke osisi na ndị ya ga-eruriri ndị ọka mmụta nọ n'ala igbo ntị o kwekwara ha nkwa na ya bụ akụkọ ga-abarịrị n'akwụkwọ anyị ga-agba mbọ chịkọta akụkọ niile gbasara Igbo nke a bụ nkwa Maazị Obijiọfọ na-ekwe ụmụ akwụkwọ ya akụkọ gbasara ndụ ndị Igbo akụkọ gbasara ndụ ndị gboo hapụrụ anyị ha dum ga-aba n'akwụkwọ edemede ma nwekwa ọnọdụ nke ha n'ọba akwụkwọ o luola na anyị ga-eji ọnụ anyị kọọ akụkọ banyere ndụ anyị banyere ntọala banyere asụsụ anyị maka na ọ bụrụ na agụ enweghị onye nke ya ga-akọ ka ihe siri mee n'ọhịa akụkọ gbasara nta ga na-etoriri dinta nke a bụ njedebe ya bụ akụkọ anyị na-ekene unu niile cheta na m bụ maazị ndụ chetakwa na akụkọ a bụ akụkọ egwuregwu maka ezinụlọ maka ụmụntakịrị ọ ga-enyere ụmụntakịrị aka maka ị na-amụta asụsụ Igbo anyị na-agụpụta ya na nkwuwa okwu ka nya bụ okwu ga-esi wee na-ada ụda na ntị nwa afọ Igbo ọbụla sonyere anyị na ọkụ amoosu bụ YouTube ee aha e ji wee mara anyị bụ Ancestral Whispers anyị ga na-eweta akụkọ ọbụla ihe ọgụgụ ọbụla edegara ndị Igbo ugboro ugboro maazị ndụ na-ekwu na-ekwusi ike na anyị agụọla ihe ọgụgụ edegara ndị German anyị agụọla ihe ọgụgụ edegara ndị rom anyị agụọla ihe ọgụgụ edegara ndị gaza nke anyị ka anyị na-ekwu maka ya ọma nwa anyị n'afa ya gazielụ ụnụ onye ahụrụ tata biko ka ahụkwanụ ya echi onye agbana ọsọ n'olue n'omume onye agbana ọsọ ndị dubu ekele ichi eze wee chie eze nzuzu onye agbana ọsọ eze nzuzu